andiso asamaname kuti ati angabere zisankho sa- sangaberenso zisankho asaname zoti angabere zisankho haa sizingatheke chifukwa amalawi 5 million akunena kuti profesa Arthur Peter Mutharika shadrick namalomba ameneyotu mneneri wa chipanicho cha dpp Akulimba mtima, akunenatu mosaopa komanso mosanjenjemera. Kodi ndi zoona kuti a Malawi 5 miliyoni adzavotera Peter Mutharika? Nanga kodi nkhawa ya kubera mavoti yachoka pati? pali nkhani ya akuti ma- muti systematic akutero yeah, sy- systematic that's the word simati Oh. mati smart smart smartmatic Yes. yes smartmatic yes, yes, yes. Chovuta nchani ndi nkhani imeneyi? Anayankhatu momveka bwino njira ndi ndondomeko zonse zimene iwo ayika zothanatu ndi Smartmatic kodi iwo anati chani ndipo pamapeto pake anapatsidwa mwayi kuti akambe mawu akukhosi a Namalomba anati chiyani?
Ineyo kuchokera ku chipani cha Democratic Progressive Party komanso kuchokera kwa Prof. Arthur Peter Mutharika amene ali Presidential Candidate wathu pa 16 September 2025, tufuna tikuuzeni amalawi mwazunzika boma ili lakuzunzani la malawi congress party koma nthawi ikubwera pa 16 september pamene kulira kwanu kudzatha pamene kusowa kwa ndalama kudzatha pamene njala imene tikukumana nayo idzatha chimene tingakupempheni ndi chakuti samalirani voti yanu samalirani voti yanu kuti ino popeza kuti pali anthu ena ochita zolakwika amene afuna agule- agule votiyo kuti musakavote komanso mwina kudzapanga zachipongwe zimene kuti mwina mwaseze kuti musakavote timanena kuti titero kuti samalirani voti yanuyo mukafika pa 16 september tiyeni mukavotere chipani chanu cha dpp phungu wake tiyambe ndi khansala mukamuvotere mukavoterenso member of parliament wa dpp komanso mukavotere profesa Arthur Peter Mutharika ngati president wa chipani cha dpp komanso amene adzakhale president wa chipani cha wa boma lino la Malawi kuyambira pa 16 september munalitu nkhani zochuluka tatiyeni tionere mwachidwi times exclusive ngati nthawi muli nayo tayiwonereni yonse imeneyi muli nkhani muli mafunso muli mayankho aja inuyo mmafuna mutamva musayiwale kupanga like comment komanso subscribe ulendo wa ku september 16 ukuyenda bwanji ku chipani cha dpp ife tunkhawa tilibe pa ulendo umene opita ku 16 september ndikuyamba izi chifukwa pa zifukwa zingapo one amalawi okha kunjaku akuchita kunena it's by public demand amalawi akuchita kunena kuti ili boma lilipoli ili ndi lapita basi tikamathandauzira kuti boma ndi lapita eh? Mhm. kusonyeza kuti boma la chakwera lapita anthu akufuna boma la dpp libwerenso ulendo wa 16 september 2025 chifukwa chachani chifukwa chimene mavuto amalawi amene akukumana nawo tikukumana nawo vuto loyamba la njala ndiye anthu akamaona kuti "Ah, kodi ife tikufa ndi njala koma mu ulamuliro wa dpp pamene panali profesa arthur peter mutharika palibe amene ankafa ndi njala ndiye tikhalirenji ndi izi momwe tibwerere konkuja mwaona tsopano anthu akufuna kubwerera konkuja kaya panali zina ndi zina zotsamwitsa koma kuti tibwerere konkuja mukuvomera kuti padali zina zotsamwitsa tikhala tikukambanso zotsamwitsazo okay zidali okay koma tukamba nkhani ya njala yeah ndiye anthu akuti bwereraninso profesa bwereraninso ndi dpp ndi tikumalimba mtima komanso tikumalimba mtima chifukwanso akaona mavuto an- a ndalama kuti panopa munthu wamamuna angatulutse 2000 lero munthu mwamuna daily kapena kuti angapeze 2000 lero ameneyo ndi mwamuna ati anthu ambiri alowa mu umphawi wadzaoneni amalawi ambiri akusaukirasaukira ndiye akumakumbukiranso kuti nthawi ya profesa arthur peter mutharika ndalama yokha imapezeka mthumba maganyu amapezeka ntchito zimapezeka komanso katundu ukati ukagule sopo amene amakhala wokomera mtengo wabwino shuga amene pano anthu adasiya kale amangomwa phala la mchere mcherewonso ngodula masiku ano kuti uthe uupeze tikatenga fetereza ameneyu ndiye ulimi ngwa munthu olemera ati amamega fama amega fama ang'onoang'ono kaya akutero amatero kubomako koma ulimi ngwa munthu olemera panopa chifukwa munthu akukanika kuti apeza bwanji fetereza fetereza adadula chimanga chimene chabwino kuli njala chimanga chimene kuti mwina ndikagule kachigoba chigoba nchodula masiku ano chigoba chimapezeka chikumafika 15000 ndiye anthu akumakumbukira zimenezo kumanena kuti "Ah, komatu profesa arthur peter mutharika anatiuza kuti tsiku lina tikapanda ku- tikapanda kuvota moyenera tidzaonana ndi mavuto tidzakumana ndi mavuto evil will rule this country pano si izi tikukumana ndi mavuto ndi pamene akunena kuti ayi bwereraninso nde ifeyo no Yeah, yeah. muchipanimu Yeah. nde takonzekanso kuti tikawatumikire amalawi pa zimene aku- avutika ndi boma ili la malawi congress party
ukamamva a malawi congress party Yes. akumayala mndandanda wa zitukuko zimene president chakwera wachita ndipo akunena kuti sakuchoka mboma chifukwa wachita zitukuko president chakwera has delivered has, has delivered what zitukuko zimene wapanga chakwera ndeziti akumakufotokozerani kuti zitukuko zake akumati ndeziti.
misewu akumati za- akumakamba zambirimbiri misewu yake iti
chifukwa munthutu munthu amene pamudzi munthu amene amadziona kuti ndabereka zidzukulu ndabereka ana komanso anawo abereka zidzukulu akamapanga mapulani ake amapanga mapulani akuti kuno kutsogolo kungakhale atapita mudzi udzakhale mudzi wolozeka komanso padzakhale pa- pa- pa- polozeka mapulojekiti amene akunena amisewu tiyambire mu lilongwe muja mu lilongwe mwenemuno mm -hmm. mapulojekiti amene aja ndi aprofesa Peter Mutharika tili ndi umboni wakuti mapulojekiti ake kusayina kukapanga conceptualizing the project kunena kuti mu lilongwe yathu ino ioneke mwakuti mwakuti okasayinira kuti atipatse ndalama nakhala aona boma namveka mboma la profesa Peter Mutharika kodi munthu tsono iwo aja adabwera ndenenetoja iwo nkubwera nanga si timachokadi ife ifetu tikamapanga zinthu sitimapanga pamati tikamapanga zinthu ngati boma sikunena kuti tikuchoka ayi timapanga kuti tidzipitirirabe kuwatumikira amalawi ndiye project imene ijayo pamene timachoka mboma muja inali yonena kuti ikuyambika ndi kale ma contractors apezeka ndi kale ndiye awa angobwerano ndikumaonesesa kuti project iti ikupitirira pamene popitirizapo tiwapatse eh, 10 out of 10 koma zonena kuti akanena kuti chitukuko ndi chawo panopa adakafuna kuti apange chitukuko chawo adakatisonyeza adakatisonyeza zina amafuna kupanga Ti- tilowe mmanifesto yawo ankati chani adzapanga chani mupeza kuti palibe chilichonse chimene apanga akungopitiriza zintchitozo zimene ife tidazisiya
kodi munthu utapereka mimba Yeah. kuthawa wina nkumtenga mzimayiyo nkumulera mwa- mwana uja kubadwa kumulera bwinobwino kumuyambitsa sukulu Mwa- mwatitu kumutenga mwanayo Ehe. kumutenga mkaziyo Yeah. nkumulera bwinobwino yeah nanga awawa tinene kuti tikatengera ah, analogy imeneyo Eh. kuti awawa akuyilera mimbayi ayi awa akulera mimba kapena akumuzunza mzimayi kumuzunza malawi malawi abereka koma akubereka mozunzikira ndipo mwinanso malawi osaberekanso nchifukwa chake tikuzunzika pano ndiye tisanene kuti iyayi anatenga kumamalizitsa aa pali zinthu zina zimene apanga kumalizitsa nzabwino koma pali zoyipa za- zochuluka zimene apanga zoyipa ngati chani inu njalayi inu- inu njalayi simunayiona chaka chino so mmafuna kuti achakwera adzinka nagawira ma- ma- zakudya kodi mtsogoleri akati mtsogoleri tikamati ukavota timavota chani timavota tu ife kune kuti malamulo zikhala bwino

amaperekedwa kwa mwina achipani chawo chokha kupita pamudzi mukapeza pamudzi ineyo ine kucho- ineyo because ndikumudzi kwenikweni mukapeza ndipo mwina mwake pamudzi osalandira ndi munthu mmodziyo kuti njala itha bwanji ndikunena kuti amene anabwera kudzasamalira mimba kapena kudzaononga kudza ku- kuti nyi- mimbayo i- i- ipite padera ipite padera Eh. apatu mwana palibe sipakhala mwana
inuyo mu- mukuwalonjeza chani amalawi pa 16 september anthu akavotere dpp kuti chifukwa chani
funso labwino yes amalawi akavotere dpp chifukwa dpp si chipani kapena atsogoleri ake songoti kungoyesera sitimapanga zinthu zoyesera ndi atsogoleri ake ndi aluntha tikuti tingotenga profesa ndi wokuti ndi wanzeru ndi waluntha anali kale pa udindopo ndipo pa nthawi imene tima- ama- anali pa udindopo ntchito za manja awo kapena manja athu zimatha kuzitha kuchita umboni tikambe pano tikanena kuti tikafika pa 6 september kuseri kwa 16 september pa 17 adzaona chani nthawi imene timatenga boma mu 2014 kunalinso ndi mavuto a forex kudali mavuto a forex ndalama yakunja sakuti simatani mmanama tamverani kaye tifika kumene okay kudali mavuto a forex kudali cashgate ndalama za boma zitabedwa nthawi imeneyi ma interest rates kupita ku banki kuti ukakongole ngongole ine ine ndidali ndi ngongole ndidachita kugulitsa zinthu zanga zonse nthawi imeneyo 39 percent nthawi imeneyi profesa amatenga boma inflation kukwera kwa zinthuzo kunalinso chama 30 chakuti kungotenga boma unapeza kuti ma interest rates mmene timachoka pa 2020 interest rates ija inali chama 12 percent inflation inali single digit 8 percent zonse kutsikiratu kunalibenso njala anthu amapezeka ndalama mthumba ndiye tikufunanso tiwatsimikizire pano kuti ulendo uwu tikupita ukambatu zanu ulendo uwu tikupita ngati akudandaula kuti forex mmalawi muno mulibe ama business Fa- alemba a- alemba bwanji anthu apanga katundu bwanji wogulitsa kunja ngati forex kulibe tikuti forex yodzaipeza inu mudzaitenga kuti
ndiyeno mudziwene kuti kodi kodi dpp imapanga bwanji zinthu zake nkhani ndi funso limene chifukwa ndaona pa program onse ma- mumafunsa iwo aja adapanga promise upanga promise upanga promise komano kotenga ndalama sakudziwa otenga ndalama amapanga promise tidzapanga chakuti eh, tidzapanga chakuti tikamanga mzuzu airport eh, mombera university eh, mwa- koma kotenga ndalama sakudziwa ndalama zili mmalawi momwemuno ndalama zili mmalawi momwe koma chachuluka ndi katangale kuba mmalawi muno tu- timadandaula miyendo ili mmadzi ndalama zili momwe zili munthaka mwathu momwe zili nyanja yathu ya malawi momwe madzi tili nawo irrigation Profesa Arthur Peter Mutharika anayambitsa Shire Valley Transformation Program mpaka napano sinafike poti pano kuna kuti kuti ya- ya- pa- chimene chikuchitika nchani so ndalama zili mommuno mu ulimi momwemo timafuna kukamba ma industrial parks kuchilimba ku- ku lilongwe kuti mpaka napano zonse zazizira palibe chimene chikuchitika mining imene tikungomva nkhani tungomva nkhani yemwe mwakuti yemwe mwakuti yemwe mwakuti koma pamene chikuchitika ndiye ndalama zili momuno ife tikukhulupirira kuti tikakafika pa, pa, pa 60 kuseri kwa 17 we will turn around this economy Pa 17? using, yes using the resources that we have in this kulowa pa 16 pa 17 zambika kale inu simunamumve Trump amene anapangira kucheno anangofika ma executive orders icho tathetsa icho tathetsa icho- pali zinthu zina zakuti ungothetsera anthu pompano Okay. anthu akumaononga kuonongera dala zinthu

nkhawayo ichokera kuti kuti anthu sakuwaona m'misonkhano sakuchititsa misonkhano sakuchititsa misonkhano when was the last time a Peter Mutharika anachititsa msonkhano
kuchititsa msonkhano yeah kapena kusaoneka kwa president kodi munthu aonekere pa msonkhano pokha kodi msonkhano ukhale measure yakuti munthuyo sakuoneka kupita pa msonkhano apurezidenti aprofesa afe a Peter akhala akuyenda ku ku- ku- ku southern ku- ku- ku Mangochi masiku apitawo anali ku Balaka mzikiti anali ku- ku Mangochi kukapereka zakudya kumene kukathandizira anthu kumene kuja nkutani sikuyenda kodi anthu afuna kuti lero tikachite kuyika pa msonkhano nkumapanga msonkhano ndiye tinene chonchi politics mu timagwiritsa ntchito njira zosiyanasiyana ma strategy okay. inuyo mutha kapena ndinene chonchi inenso ndibwerera ngati ndale za pa pa constituency Mhm. munthu sumakapanga msonkhano anthu aja osawaika mmagulu timati ma area okay. ukapita pamene paja uzikalankhula ndi empty ground uzikangoyankhula pamene pajako kuyankhula anthu ena pamene pajako mwinanso sangakuvotere ena kupita kumene kuja for entertainment chimafunika ndi chani konzani kaye chipani chanu ma structures muonetsetse kuti anthu aja mwawaika magulu magulu anthu aja akudziwa kenaka ndikumapitano pamso ndi ifeyo tili ndi strategy yathu si yomangoonekera ndikumapita pamsonkhano paja anthu ndikumajambula ena ndikumapanganso edit ma pictures aja anthu aonekere kuti anthu achuluka. amachita amachita editing so ena Ah, eh, kuti ku- ku- ku- kuboma ayi musatero ah, ah.

strategy that we use in maneuvering so zokuti aprofesa sakuoneka imenezo ndinganene kuti ayi Okay. pali njira zosiyanasiyana zimene akuonekera komanso ku chipani chathu mwina kwasiyana ndi zipani zina pa ife tinapanga eh, devolve mphamvu zina okay

In Central Region, Honorable Gangata, very superb. He's also doing very well. Kumpoto also Ajabu akuchita bwino. Ndiyeno akagwira akapangapanga chimene chakapangapanga munthu wamkulu amadzatuluka sopano atuluka okay e, atulukano sopanono kuti no e, kwaona kuti anyamata anga mwagwira bwanji ntchito mwagwira bwanji ntchito palibe chifukwa choti azingotuluka pano kutuluka ndi anyamata agwira ntchito agwira nthawi yake No. ambe agwira so anthu amene amafunsa kuti a Peter sakuoneka asade nkhawa asade nkhawa ndiponso asadere nkhawa ndipo kampeni ya ulendo uno kuyankhula kwanga ndiyankhula kuti ndi yanyo ndi yanyo e yanyo simasewera ndipo takonzeka takonzeka mwakonzeka chani Ah.
takonzeka tikamati takonzeka ndikasiyena akaso aberanso anaberanso kuti amakopera a Malawi Congress Party. oh oh Eh, ndiye ndikuopa kuti sitikufuna kuti

chilichonse amakopera alibe policy yawo yeniyeni chilichonse amakopera ndiye sitikufuna kuti tiwapatse tau tiwapatse mayeso ayi ndakunyamba ali bwanji a Peter Mutharika mmakhala nawo day he is he is in very superb a good health Okay. Very. and yesterday anali ndi eh, meeting ndi akuluakulu aku public affairs committee eh

sidaonekenso wait and watch what is going to happen
wait komatu a mcp nawonso akuti achitanso zamphamvunso ayi nthawi yathera a mcp Eh, nthawi yathera iwo ati akuli- akupikisana ndi anthu ambirimbiri mwa anthu amene akupikisana nawo Mm. namba one ndi amalawi sakupikisana ndi dpp-tu. iwo aja akupikisana ndi amalawi angawapangire chani amalawi miyezi yats- yatsala folo ife tingopita kwa amalawi kuja ndikuwakumbutsa kuti mwaona zimene mwapanga iyi a- apa munapanga zija taona zimene akupanga nawo kupanga ndi nkhanza pamene iwo aja a Malawi kongeresi pate azikauza amalawi akauza kuti cha anthu akhala akufa ndi njala akauza kuti cha anthu akhala alibe ndalama mu- mu- ndalama amazunzika akauza kuti zinthu zakwera akauza kuti cha Wha- what what what message would they have that's why how you what they have done what they are doing which is very pathetic is resort, resorting to using public resources mwagula mwagula mwawapatsa ndalama
Inu, awapatsa ndani ndimalizitse Okay.
ndimalizitse okay this is very pathetic Kuma- kumagwiritsa ntchito ndalama kumagula anthu akumayitana mafumu kumapita ku state house kumakawapatsa ma 50000 kumawapatsa ma 50000 ine ndili ndi umboni chifukwa chonena kuti ndili ndi umboni chifukwa ifenso kwathu konse ndi mabanja ma- achifumu ine ndi wabanja ndi wabanja la chifumu Yes. okay Kumatenga wa- 50000 yakuti yachani kaya sindikudziwa ndiye ndadabwa kuti kodi kuku- kujeni mafumu ama- mafumu amapita kuti ku state house kukatani ati akaitana akaone chakwera ndiye tadabwa kuti mafumu akaone president ku state house mmalo moti state presidentiyo adzinyamuka kumakaona nde nkulakwa kuitana mafumu ku state house sikulakwa koma nkulakwa kugwiritsa ntchito ndalama zaboma apatse ma 50000 agwira ntchito yanji agwira ntchito yanji mafumu agwira ntchito yanji kuti azikapatsa ndalama ena ma 100000 ena ma 200000 si mafumu okhatu komanso mpaka na achipani kumatenga azimayi anyamata kumapita meko nkukalandira daily 1000 anthu kumapita meko daily

pamabweranso imeneyoyo kunena kuti chigawo chapakati tu ndiye ife tili, tili, tili, tili, tili tayale alembetsa anthu ambiri atakhala kuti alembetsa ambiri Yeah. koma alembetsawo akavota Malawi congress party akavota Malawi congress party amene alembetsawo komanso zoti alembetsa ambiri nzonama Chifukwa sakuti 3 million plus kumene kuja kuli 3 million kum- kum- kum- kumwera kunonso kuli 3 million okay kumpoto kuli 1 million nde tinene kuti ati alembetsa ambiri pa chigawo chapakati pamene kunokonso anthu alembetsa 3 million kumpotonso 1 million ayi amene amakamba zakuti pa chigawo chapakati alembetsa ambiri ameneyo maganizo awo ndale zawo nzija za zigawo zija okay ndale zawo nzija za mitundu zija okay Eh, ndale zimenezo nchifukwa chake timavutika mavuto ngati awawo tikuwasankha tasankha atsogoleri chifukwa choti timasankha chifukwa ngati ngati mtundu wathu kapena ngati dera lathu chifukwa chake timapezeka kuti tonse so njala ija ikabwera sikupanda a mtundu wawo okhawo ikupanda tonse amalawi tisiye kaganizidwe kameneko tisankhe mtsogoleri amene adzatiyang'anire tonse ngati amalawi mtundu woyambirira uzikhala wachimalawi osati mitundu ina nde akamanena kuti ayi pachigawo chapakati aa tiyeni ti- we should begin to, to, to, to, to, refuse that kind of mentality tidane nazo zimenezi tizinena kuti kodi amalawiwo amenewawa pa 7 million kodi amene angakavoterenso pano pa malawi congress party
inuyo pa 7 million malawians yes mukuganiza kuti mukhoza kupeza ochuluka pa- I- ifeyo A pada- DPP.
padakali pano pati ndi about 5 million pa 7 million yo ehe
Mwe- mwa- manambala amene mwatenga Survey yatulukanso survey pos- posukira kumva. yatuluka survey yake yakuti ya ya afrobarometer Ya afrobarometer ndiye ndi akunja atsogoleni akakunja. Atulutsanso ina. Komanso padzana paja mu August muja yatulukanso ina. Yakuti professor ali patsogolo nthawiyo anali pa 43%. Achakwera ali chama chani? Chama 20 chakuti percent. ndiye ina- ina yatuluka liti Ina yatuluka dzana dzana lomwe ikukamba zoti 60%. panopa nanga si iyo inali kalekale Ehe. ehe panopa yatuluka as an extension to that 60 ndiye nchifukwa chake ndikuti akamati pa central region ayi ku central region kuja kuli aliyense panopa ngakhale kuli kwawo komwe ku central region ululu umene ndikunena wanjala aumva panopa tunena pano fodya sakuyenda bwino sanayende bwino malonda akuti ululu umene aumva kukwera kwa zinthu kwa fetereza kwa chani aumva pano anthu akavota sikuti akavota kuti to chifukwa chakuti awa nga- ngakuti ngakuti kwawo nkuti kapena kuti a afuna mtsogoleri akathana ndi mavuto a njala afuna mtsogoleri akathana ndi kukwera kwa fertilizer afuna mtsogoleri akathana ndi kukwera kwa eh, kwa sopo ndi zazoterozo ndalama zikakhale mthumba amene mtsogoleri ameneyo ndi ndani pa atsogoleri amene tikuwaona patsogolopa chifukwa tikamaonetsetsa ndiye kuti tikamapanga mwina mwake zipani zikuluzikuluzi ukula kabambe inde komano chakwera ndi profesa arthur peter pakati pa anthu awiri amene ndi ndani ndiye kumapezano kuti no profesa arthur peter muthalika akutenga mavoti ngakhale so out of 700 uh, 7 million voters inu mukuganiza kuti mukhoza kutenga 500 Five million. 5, 5 million yes 5 million fair and square fair and square
fair and square andiso asamaname kuti ati angabere zisankho sa- sangaberenso zisankho asaname zoti angabere zisankho Ha-ha. sizingatheke chifukwa amalawi 5 million akunena kuti profesa arthur peter muthalika adzatenga kuti anthu oti angavote tichite break pang'ono iyi ya yobera zisankhoyi tiya ti- ti- tiyikamba bwino Chabwino. Tika- tikachoka ku break chabwino yeah so u- u- u- tibweranso ndinu ngati mwangotipeza kumene mukuonera iyi ndi program ya times exclusive ndi, ndi the honorable shadrick namalomba

akutero yeah, sy- systematic that's the word simati or mati sma- sma- smartmatic Yes. yeah, smartmatic yes, yes, yes. chovuta nchani ndi nkhani imene nkhanitu ya smartmatic ndi nkhani imene ikubwera mkatikati mwakutaya chikhulupiriro ndi bungwe la malawi electoral commission kutaya chikhulupiriro kwake nkwakuti chifukwa chakuti iwo samafuna sakufuna kuti zinthu zonse aziike pambalambanda okay.
ngati mmene idalili komishoni imene idapangitsa zisankho mu 2020 kuja okay. chifukwa cha chani atenga kuti njira iyo ya makompyuta mm -hmm. software yakuti election, election management system yakuti iyo akagwiritse ntchito kupanga zisankho ndiye no ifeyo ngati anthu aku opposition amenenso tikuyika zinthu zathu zochuluka mzisankho tinene chonchi malawi kuno boma silimapereka ndalama kwa anthu azipani amene akupikisana nawo mzisankho ndalama ngati mmene kumaiko akunja kwinako amati ukakhala ukupanga confirm kuti ndiwe presidential candidate wa chipani chimenecho amakupatsa ndalama kuti ukathandize kupanga kampeni kuno koyenera kusakasaka wekha ndiyeno zimene zikuchitikazi zofunika kuti ife tikhale ndi eh, chikhulupiriro chakunena kuti ntchito imene akugwira a Malawi electoral commission njabwino Smartmatic imene akuchokera maiko ena posachedwa pompa pa- pa anzathu pa- pa- ku mozambiki adagwiritsanso zomwezo kuona zimene zachitika kumene kuja kukangana kangana kupanga chani ena mpaka andale pa mozambiki mwepa pa mozambiki pomwe Okay. ena kumabwera mpaka na kuno marefugees zosakhala bwino kulinso dziko lina kaya ndi ku ku kenya aso zitichita chomwe chidagwira ntchito komweko anthunso kangana kangana kosa eh so komanso kwinako kaya ndi ku philippines kutikhalanso mavuto so kumenekoko ndi Smartmatic ndiyeno ife timapempha kuti bwanji before pali zina zinthu zina zake zoti what worked in the past Mm. can, is also good it can work even in the present bwanji tibwererenso munjira imene anapanga kuti kuli akachale ya manual yoti ukafika pa uje pa center paja e, mupanga pamene panya aliyense nkusayinira nkumadziwa ayika pakhoma pakhoma ndikupanga no even consolidate ndikumadziwa nokuti tally center ayi mwakuti mwakuti mwakuti zonse bwinobwino pambalambanda tisagwiritse ntchito Smartmatic chimene tikuopa ifeyo ndi chimenecho funso limenelinso andifunsa ena ndayankha kuti nkhanitu sikuti no ena amanena kuti nanga si popeza MEC yayikano voters roll kuti aliyense atha kukapanga eh, kukacheka dzina lake ngati lili mmenemo nkhani ife sitikuopa kuti ilo dzina lanu mmene silikhalamo ayi manifestation nkhani ndi yakuti mmene mujamo muli magosti tikuopa kuti muli magosti voters mukaundula wa ovota mukaundulamo okay
nanga nchifukwa chani makadi amakapezeka ku warehouse ma id ku warehouse ku Lilongwe kuja amakapezeka chifukwa chachani ndiyeno pakuopa zimenezo mundimvetsetse Mhm. pakuopa zimenezo timanena kuti system iyo ngati simu- kuli bwino musayigwiritse koma ngati mufuna kuyigwiritsa ntchito lolani ma independent ict auditors anthu ena osati ifeyonso azipanife apite akaone system kodi system mmenemu mulimo kuti mutha kuvoteratu inuyo kuvoteratu kuperekeratu mavoti anu kudzipatsiratu chifukwa pamene amalawi uko kunjako akunena kuti boma ili lidzipita wina nkumanenano kuti ife sitikuchoka chimene chikumulimbisa kuti sitikuchoka choncho nchani kodi waikamo anthu ake kale mmenemo ndi kuli bwino akaonemo mmenemo kuti muli bwanji kodi kupita kuti anthu akaone kuti muli bwanji akukanaso akukanaso oh. eyetu akuti asimungaone are you sure iye nkhani yake ndimeneyo simungaone mmenemo chakuti tione kuti kodi no kapena kuti kuti system imene anthu atha kudzabera kapena kulowamo ma firewalls tione kuti ha- how secure is this system akuti ya tisiyireni ndimene tupangira ife eni akefe akuyiwala kuti a malawi electoral commission iwo ajawo ali kumene kuja akufuna kuti no aku- akutumikira malawi onse akutumikira aliyense vota aliyense anayenera kuti pamene tikudandaula atimvera nkhani yake ili choncho
2020 zidayenda bwanji
2020 tu idali manje si anda anda anda anda uh, ju- judge kachale kachale okay
A- a- amene uja ndi kamkatundu A- mwina anda mwake Kachale. pena pake eh kwambiri Akachale. simuyamikira munthu ali moyo adali katundu mkulu amene uja adali katundu timayembekezeranso kuti mayiwa akhalanso katundu si katundu

amayi talimani mesa mu- mu- mu- muli ndi nekofu mumakambirana kumeneko chanjani kodi ndi- nekofuyo nanga si kodi nekofuyo imakhala kuti no ndi it's a legally binding oo Ndi- ili ngati tikungocheza macheza oo koma amene ali kuyendetsa chisankho iya ndi macommissioners kapena kumeki amenewo ndi kumene kuli a talimanjawo ndi kumakhala macommissioners aku malawi congress party kumakhalanso macommissioners mbali yathuyi koma tikafotokoza ndi akuti uka- akapita kumeneko azikapanga za independent tikafotokoza kunena kuti tachichotsani sakufuna kutimvera ndiye timafuna tipembe so you want to tell us kuti 2020 kudalibe smartmatic unalibe smartmatic okay and masankho adayenda bwino adayendanso bwinobwino nchifukwa chake iwo adalowa pampando adalowa pampando adalowa pampando ndi mani omweyo okay achakwerawo
komano what is also ironic is uzapezano kuti a malawi congress party sakuyankhula kena kale sakudandaula olo a chakwera sakudandaula muli chani umu inuyo mudziwa chiyani chimene ena sakudziwa inu nanga si inu mudakhala mboma muopa chiyani inuyo a dpp
osati tidakhala mboma Ihe. ndipo tikuopa ngati kuti tinkapanga okay koma tikutengera ndi kumene zikuchokera zinthu za smartmatic okay komanso anthu akudziwa anthu amabera zisankho anthu amabera inu mudaberapo iyayi ife sitidabereko sitidabereko ndipo izo tili kunja okay tikadakhala kuti tinabera sibwenzi tili mboma momwemo tupitira okay eh pamene tinanena kuti ife tikutuluka mboma mobwera tiberanso bwanji koma anthu amabera mmene zilili cho mchimo anthu akunena kuti inuyo dzipitani tatopa nanu ndi anthu amabera mcholinga kuti akakhalebe momwemo azizunza malawi adzapitirize kuwazunza anthu ndiye tikuti iyayi njira imodzi yopangira zimenezozo ndikugwiritsa ntchito makompyuta ngati amene ndiye chabwino makompyutawa tisanafike poti tigulitse tione kuti makompyuta tikugwirizana nawo mmene muja mukalowa voti ya profesa arthur Peter Mutharika mukalowanso voti ya ine komanso ine ndikayimira ngati mp anthu sakandivotera mmene muja nde ineyonso ndifuna ndidziwe kuti chimashini chimene chicho chikati chikatulutsa bwino malizati ake kuti chikandipanga dikileya ineyo ngati ndaluza kapena ndawina kufunsa funso limenelo nkulakwa akuti yayi musatifunse ifeyo ichicho ncha ife inu mungomvera zimene tikupanga ife ndiye tikuti yayi eh, tikufuna tikhale ndi zisankho zabwino pamene zinalili pa 2020 eh, mmene ndinena muja tiyeni amalawi akunena kuti simatematiki achichoke chichoke ngati iye akunena kuti iye chikhalepobe muka mukalankhula ameki akumakuyankhani kuti bwanji pankhani imeneyi Hey. kodi amayankha kapena amakuuzani there is a difference between responding and telling you they tell you that ife tikhala ndi simatimatiki yomwe they're actually adamant pena umaona kuti kuti kuti chisankhochi akupangira ndani funso kumafunsa akupangira ndani kodi mesa akupangira amalawi nde amalawi ife si ife amene tikudandaulafe ndiye tipitirirabe kupempha kuwapempha maintalimene kuti chisimatimatiki chichotsani tiyeni tilowe yamanyuwo yamanyuwo umaona kuti iyi ikuyenda mwakuti ikuyenda mwakuti Pa tiziphatikiza masiku anonso kuli ma whatsapp kuti pakati jambula jambula mafoni tizapanga bwino bwino kuti Zonse pa 20 pa 20 paja samati aka- akavota pa center awerengetsera Pompo, pompo. kulemba pa- kwa khoma Kwa khoma, eh. Ma- mavota amene anabwera pano mwakuti Mwakuti. akuti a- apeza mwakuti mwakuti basi iwo akuti ayi akuti idzalana mu- ndi mmene zimachitika mmashini muja amapangira dala eh, wani imene ndanena muja amatha kuyika ma ghost voter before kwina kwake idapezekano kuti anakavoteratu kale ano aha yes ndakuiona dziko lake atapita adapezekano kuti chisankho chili mawa umapeza kuti anthu avoteratu kale president amene anali wawina kale koma anthu sanakavote mashini Mm. computer Mm. komanso mwina mwake akamapangano nthawi imene ija mupanga voting ija ya- yowerengera kumatani anthu amakalowamo mu system ndikulowetsamonso mavoti awo kuchotsa kwina kuja kumchotsera uyu kutenga amene aja kumuyikira uyu amathanso kupanga zimenezo apo iye ayamba kulengeza kumalo kumene mudzione kuti eh, mukuluza ngati ife a opposition azionona kumeko kumeko kulibe dpp ayamba kumene kumene kuja ye kumene kuja ndi apanga pana nthawi yonse azioneka kuti waja akuwina akuwina akuwina cholinga kuti anthu anene kuti awaluza kale awa eti akazangokuberani zambiri zimene zimachitika koma tikuti ife tikungowapempha ameki kuti simatematiki achotse ndiye mutani mwina tafunseni amalawi kodi amekiwa akapanda kuchichotsa smartmatic kuti amalawi mutani pali nkhani ya azibusa a ccap adayamba ndi a Blantyre Synod yes adabwera kudza kudza- kudzaona a Peter Mutharika kudzapemphera nawo zapemphera nawo ku page house idautsa mapokoso imene ija Inenso ifenso kudabwa. ehe Kuti mapemphero mpaka mapokoso. khazikhazi ndi pamene tikumva a- ankhoma a Nkhoma Synod. yes. kuti nawonso abwera kungochoka kumeneko ma suspension ma discipline tatifotokozerani akumabwera bwanji anthuwa zimakhala bwanji ngati si inu amene mumakhala kwa Peter Mutharika inde kwambiri. mumayitana kuti abwere kapena amapempha can, can you explain to our viewers madzulo ano Mwina mwake tikatero kuti no kuti timayitana kapena amapempha mwina mwake tikhala ngati tilakwitsa okay eh, tisatero eh, koma tinene kuti eh, anthu osiyanasiyana amafika ndithu kufikira kwa mtsogoleri wathu ku Page House pali kudzapemphera naye kapena kudzacheza kumene okay ndanena kale dzulodzulo anayenda public affairs committee kukacheza naye njira zake zitha kukhala kuti apempha okha amapempha- ena amapempha okha okay uko panopo ndili pano ndi ndi anthu osiyanasiyana ma pastors atani akufuna kuti akaonane ndi profesa okay komanso pali ena amakhala kuti no bwana akufuna kuti mudzawapempherere Okay. zithanso kutheka zimenezo chifukwa kuti ndisatenge mbali kuti no mbali yake nditi nditi koma tingonena kuti vuto likhale lakuti funso limene mungafunse kodi nkulakwa Nkulakwa munthu wa Mulungu kumpempherera mnzako? Kodi nkulakwa munthu kupita ku nyumba ya munthu ndikukakhala naye ndikumpempherera? Nkulakwa? Kodi wa Blantyre Synod, mbusa wa Blantyre sangapite kukapempherera lokundipempherera ine sangabwere kwathu sangabwere kudzandipempherera? Kodi akapempherera mu ngati kusali kulakwa? Kodi nanga tsopano kupita kwa Professor Arthur Peter Mutharika kukubwera bwanji kuti kukhale kolakwa? ena konseko amapita mmilaga timakapemphera kuchipatala timapita kukapemphera ku prison timapita kukapemphera mapwando osiyanasiyana anthu amapemphera maukwati timapita kuno kulikonse timapemphera kodi nkulakwa kuti apite kwa profesa Arthur Peter Mutharika kunyumba kukapemphera naye ndiye kuti a vuto uku ndi ndale osati ndiye ngati anthu ena akuchotsedwa kapena ma suspension izozo ndikuona ngati kuti andale alowererapo tinenenso chonchi anthu asamakhale ndi maganizo ena amaganizira kuti eh, eh, blantyre sinodi kapena atsogoleri ake asapote boma limene kulamula kapena iye ali natsogoleri wakuti lachakwera kapena nkhoma sinodi apeza nkhoma sinodi ku central region zomwe zomwe zija maganizo o- oti paja e nkhoma sinodi ili ku central region ndi kuti imeneyi iyenera kusapota malawi congress party ndiye pamene akupita atsogoleri amene akupita kwa profesa arthur peter mutharika wa dpp ah mwalakwitsa bwanji mupita kwa kwa president wa dpp kulakwitsa akuyiwala kuti profesa arthur peter mutharika over and above being a malawian ndi membala wa ccap ndi membala wa ccap Mm. akuyiwala ali ndi ma rights within the church kuti ayenera kupemphereredwa komano ndale zalowerapo Wa- wa- walowetsa ndale ndani
ili funso limene munakafunsa akumkuyo

Awuliso mwewo. iwe upanga suspend kodi uzatifuza afa apanga suspend kodi umapanga suspend munthu asali wako Awuliso amwewo iyi. Sama pa- Awuda wamunango tolera tolera basi. ndeno ndesa khale vuto lawo Okay. nanga awapangiranji suspend chifukwa ngati akuwapanga suspend ndiye kuti ndi awo Awuda awuda awujeni ankhoma analipo folo. Enawa akuti munangotolera tolera after 10 awu. ndiye tikambe nkhani anthu folo Okay. nanga sakuti avomera kuti analipo folo Eh, eh, eh. eh amenewo folo akuwachotseranji amenewo folo akuwachotseranji ngati kaya anali folo 6 akuwachotseranji pamene iwowo anapitanso kwa, kwa chakwera ku state house kodi ino ndiye kuti ino akadzachoka achakwera tingoyerekeza achoka pa udindo paja chifukwa achokadi pa 16 september achoka e achoka e umene uja ndulendo basi akupita achoka ndiye akachoka kodi ino ankhoma sinodi sadzakhala ndi mwayi wonena kuti apitenso kwa achakwera ku nyumba yawo kapempherera azikathamangitsa nkuwachotsa mu mpingo ayi malawi wake amene tidzipanga malawi amene tifuna kumanga samene malawi akhale wa aliyense wokomera aliyense malawi wa inclusivity tonsefe nditisatengere osakhala kuti you want to score political points kuti a blantyre sinodi anabwera kuno ankhoma anabwera kuno

kodi suyenera kufikira wina aliyenseyo kodi munapita ku state house mwakhala mupita ku state house inunso a blantyre sinodi ankhoma sinodi a livingstonia sinodi alipo amene wachotsedwa ayi kodi kupita ku page house ukhale nokuomuchotsa kapena kuti muna- tinene kuti page house ndi ku no go zone sakuti kumeneko amachita amachita amachita mpaka kumai- manene ma- ma party slogans makamaka aku blantyre sinodi akuti amachita mpaka chala mmwamba akuti

apapa mmene mwasangalalira apapa simunena kuti Ah, kusangalala kotani?
Apapa simanena kuti ndikutoya. Ah, ya namalomba imeneyo siigwira Siigwira ya kwa- imeneyo siigwira Iyi imeneyo siigwira. musandipake ine funso langa lakuti funso langa lakuti akuti azibusawo ehe kumene chimene chidakwiyitsa a blantyre synod nkuti atapita kumene kuja adamasuka kwambiri kodi nzoona ati kuti adamasuka ati mpaka kumanena kuti chala mmwamba ah ya ine zimene sindazimve ndali komweko koma sindamve ndi kumaso kumene munena adam koma adam anasangalala amacheza timacheza limodzi okay ehe Okay. kunali- ndi- ndi- ndi- kunali chakudya Mm. nadyera limodzi Okay. Eh, kuyimba timayimba amene pa- tina- tina- tinasangalala kwambiri Oh, Tinasangalala. oh. koma nonso ndinene kuti kuti no anene wina ananena kuti chala mmwamba

kodi iwewo ndi mulandu Iyo izoona. okuti mpaka nkakafika Eh, chotse zoona. mpingo, Mpaka disciplinary. mpaka disciplinary Mm. hayi Mm. anthu ena amanena "Ah, boma boma ndi lomwe eh sitikusintha iyayi mwakuti amene aja mpana tikhale mmanena kuti atidi mchotse iyayi ndale zake zisafike pamenepo Mm. Ti- tikhale ndi ndale zabwinobwino zotumikira amalawi tione what is big, the bigger picture eha tikatumikira amalawi mavuto awo osati tizilimbana ndi zomachotsana mpingozi ma primaries a dpp akuyenda bwanji mwalimva funsolo nanga mukundiyang'ana ngati simunamve bwanji eh, ndo- ndalimva Eh, eh.

ma primaries a dpp tiyambire poyambira Mm. ngati pali ma primaries amene achitika o amachitika malaimo abwino Mm. ndi a dpp tikatengera kuti ifenso timatha kumaona timapanga benchmark ndi anzathuwa makamaka Malawi congress party ifetu ma primary athu timayika pa mbetete pa mbetete aliyense adziona sitimatenga mabokosi ati anthu okumakhalamo awa adzikaponya mmene kumakaponya mmene

ndeno timawamanga timawamanga kuwamanga nsalu mmasomo Mm. amene akufuna obanda ndani ndiye amayimba wiza wizulo ndiye anthu amabwera kuyima kuseri kwawo inanso amayima kuseri kwawo ndiye umachita kuona kuti ah, Mm. ah, awa sitinali nawo limodzi apa. Mm. amati kuwerenga 1 2 3 4 mpaka kufika kuwerenga kudziona kuti apa ndaluza ndaluza ndawina ndawina komanso sanafike pamenepo pamakhala ndi electoral college okavota aja Yeah. akugwirizana timayitanizana akuluakulu inu mufuna kuyimira inu mufuna kuyimira inu mufuna kuyimira tabwera anthu kundia kuti akakuvotera tengani mwagwirizana awo tengani mukapange kampeni aliyense ndikutenga painaji mukapange kampeni ndiye akana aliyense amakhala akuidziwa kolejiyo amatha kuidziwa okay tsono anthu akamanena kuti komanso amene tagwiritsa ntchito ulendo uno popanga zisankho zimenezi sitinatenge anthu andale chifukwa timaopa zomwezo mukunena kuti ena anthu abereka ena okay tatenga ma professionals ma independent professionals anthu one kuti they are not politicians ndi amene amapita kukapangitsa chisankho chija komanso pakakhala zosokonekera pamene pati palinso komiti yayikulu imene ndi central executive committee chaired by the president imenenso ikuonanso conflict uje complaints handling kuona kuti zonse zikuyenda bwanji ndiye akamanena kuti zisankho zathu tikuwanyamula anthu ena anthu otanyamulira paja ndimabwereza ndibwerezenso pali anthu ena amabwera ku chipani makamaka nyengo inoyo tikupita ku zisankho cholinga nchoti akangopikisana ku maprimary anthu ajawo samakhala chipani kuti mwafunse enawo mwina mwake alowa mwina mwake miyezi 6 yapitayo anthu amene ajawo ndinene chonchi kumakhala kovuta kuti anthu aja awakhulupirire Mm. chifukwa anthu aja akhala ali ku- kuyendetsa ntchito yachipani ma delegates aja akhala ali kumene kujako Mm. anthu aja mumangowaona osakhala nawo pansi osacheza nawo mukabwera chifukwa choti kwatsala 6 months ndiye mwati amene ayimire independent ali- muchotsa chipani ameneyo ndi automatic wachoka kale sizikutengeranso kumchotsa ya Oh. chifukwa chakuti malamulo akunena kuti ukadzayimira independent constitution yathu yachipani wachoka kale komanso code of conduct pamene timapita ku zisankho zimenezi aliyense anapanga application form ndi nomination form nomination form yo pali eh, code of conduct codes of conduct there one of them says inuyo ngati mukazaluza muzayenera kusapota nzanuyo ngati inuyo simusapota nzanu mukufuna kukapanga zanu ndikuti mchipani mwatuluka atakawina kumene Kusayinira.
atakayimira independent nkudzasa- nkudzawinanso tidzalandira kudzalandira ngati chani simudzalandira iya tidzalandire ngati chani mufuna mundifunse inu oh. kodi ife tidakhala kuti ife timafuna ma independent Mm. ndinenenso pano ife sitinena monyengerera ya Mm. chifukwa anthu amaona ngati ndi kuti ayi independent tenti nsamalira independent mwina mwake akadzawina adzabwera kuko tidzakhala naye limodzi aa tikanakhala kuti timafuna ma independent sibwezi timapanga ma primary okay cholinga chopanga ma primary tikufuna munthu wachipani wachipani Yeah. akatiimire chipani chifukwa chachani pali ma benefits amene aja amachitika chipani chija chikapita kunja kunyumba chimakhala stronger in parliament mukakhala kuti mmene muja muli anthu ochuluka funding ya mmene mujamo chithandizo chimene chochoka bo- boma chimadzera chimabwera chimachuluka pokhapokha mukakhalanso ndi anthu ochuluka komanso namba 2 ngati mukufuna tiyerekeze kuti muli inu akuboma mufuna mutumikira amalawi ndiye mufuna kuyika ma policies mfundo zina zake zoti zikatumikira amalawi mumafunika kumene kuja mukavote ndiye zimadutsa bwino zimadutsa bwino mukakhala ndi manamba koma mukakhala mulibe muvota bwanji loko ndi ku opposition kumene mukakhala mulibe manambala mu- mu- mu- mulepheresa bwanji zinthu zolakwika pamene zikuchitika wa independent amati akapita ku pri- kuja ku- ku- ku chipa- ku- ku- ku- ku parliament kuja amakhala wopanda mtsogoleri wa democracy amapanga mmene waimverera Amapanga mene waimvera. where the grass is greener there that person will go Nthawi yatithera titatha kukambirana zonse madzulo ano.

60 pali amalawi ambiri amene amakonda chipani chanu ena amene akutitsatira madzulo ano what will be your parting shot muwauza zanji madzulo ano ndimafuna muyang'ane kamera
ineyo kuchokera ku chipani cha democratic progressive party komanso kuchokera kwa profesa arthur peter mutharika amene ali presidential candidate wathu pa 16 september 2025 tifuna tikuwuzeni aMalawi mwazunzika boma ili lakuzunzani a Malawi congress party koma nthawi ikubwera pa 16 september pamene kulira kwanu kudzatha pamene kusowa kwa ndalama kudzatha pamene njala imene tikukumana nayo idzatha chimene tingakupempheni ndi chakuti samalirani voti yanu samalirani voti yanu kuti ino popeza kuti pali anthu ena ochita zolakwika amene afuna atigule- agule votiyo kuti musakavote komanso mwina kudzapanga zachipongwe zimene kuti mwina mwaseye kuti musakavote timanena kuti titero kuti samalirani voti yanuyo mukafika pa 16 september tiyeni mukavotere chipani chanu cha dpp phungu wake tiyambe ndi khansala mukamvotere mukavoterenso member parliament wa dpp komanso mukavotere profesa arthur peter mutharika ngati president wa chipani cha dpp komanso amene adzakhale president wa chipani cha wa boma
The Honorable Shadrick Namalomba MP komanso mneneri wa chipani cha DPP ino amenenso mumayankhulira a president opuma a professor Arthur Peter Mutharika titakuitanani kuti mubwere mwatilemekeza kwambiri we wish you well zikomo kwambiri zimatha pamenepanso ndiye pamapeto a programu yathu madzulo ano ya times exclusive mprogramu iyi ndinali ndi honorable shadrick namalomba mp mneneri wa chipani cha democratic progressive komanso spokesperson wa former president his excellency professor arthur peter mutharika ndine brian banda kufikira sabata yamawa pamene tibwerenso ndi mlendo wina mmalo mwa ife tonse kuno ku times headquarters ku blantyre kukuyamikani pokhala nafe and goodbye